ekenesịa m unu wee na-asị unu nke onye chiri nya zere na ụmụnne m a ka m bụkwa akụ nwa okwu okwu ọzọ bụla na abụ na-eri akpụ nkọrọ na nke ikpeazụ a nwanne abịa m inye gị ọpdeti mgbe gara aga ọtụtụ ife megasịrị ọtụtụ ife megasịrị nwanne mmadụ wee sị na m ga-abịa ka m tiwara unu ya wụ akụ oyibo nsugbe maka cherugodu

But is there anything wrong with me coming to spend my Valentine with you? ọ wee bụrụ kịta na m chọrọ ịkọwara ndị be anyị ife gwa ndị be anyị otu o si adụ tiwara fa nya wụ akụ oyibo nsugbe otu o si adụ kemgbe ka ị mata na ị ya-abịa spend by the way rugoro ndị valentine ọ Hey, Valentine is your lover's day now. To spend, spend my Valentine Oh. with you. o wait o chelukwa o chelu ka m ghọtacha gị ọfụma so because of na tata wụ valentine nya ka i jiho kwe ka m mee ihe dị mkpa m chọrọ ime i si nnọọ ha ebe i si galụ galụ galụ ikwebetiri ka m fụ enyi m nwoke ndị m chọrọ wee bịa i si n'ebe i si hapụ be nna gị gbalụ na-abịa ebe a ị sị m na na na- na- na- na ị bịara ime va- gịnị wụ valentine dụ Valentine is for lovers day now. At least to make love with is a special day for lovers. because of na m nyere gị adreesị ebe a
But what's wrong with me coming here today? What's wrong? Is it a bad thing? n'olu oyibo na ị ka na-asụrụ m oyibo nụ a sị nwa tanzania ewunu ị ka na-asụrụ m oyibo ife dị wrong na m gwara gị sị na m chọrọ ime vidio i want to give our people update i explain things for you

just your bag jee bute akpa ahụ ka m fụgorie ị bịara ịbịa ịfụ m bịa buru akpa bịa a sị onye bịara ọga ezukọ ọwa a sị na ọmụ na anụ ahụ kwuru ụgwọ ebe a ka ọ aghọtara m chelu chelukwa o chelu wait o so i jelu nnọọ ịbịa na nke mụnwa buru ototo akpa ahụ bịa ị sị na ị bịara ime valentine ọkwa ya

ị lapụ na be nne na nna gị gbalụ na-abịa ịbịa ime valentine afụgbe m onye kwesịrị receive m mụọ mụ na na afụgbere ife ibijere ịbịa ahụ ibu ototo akpa buru ototo akpa agwa m na ị bịara ime valentine ị ka akọwasịbụrụ m ị bịa ime ebe a ịfụrụ ị ka akọwasịbụrụ m ife ị bịa ime ebe a ị ghọtara ka m megoro vidio gwa ndị be anyị ka o si adụ kemgbe ọ bụrụ na m gwachazie ha e nwee okwu agwa ngụ so for now ị ya-enyere m efe because na mụnwa n'onwe m aghọtara amaghị m na iri so na ụmụnna dị so wee si village wee bịa ebe a I'm feeling so lost. A na-agwa onye ọrụ Igbo na-eto ọ na-eto afọ. Ka ọ ọkwa na ala. Show me your true color.

That is your own business. Ngụwa wụ ụmụnna ndị e zipụtere. The thing I'm talking about is I came here to live my beautiful Valentine with you today. I'm even trying to spice you up this beautiful relationship. Ị na-agụ ego ọntụ a kiri si ekesisi ụfọdụ ụmụ nwoke. You're not even romantic at all.
Agwara m agwa maka obodo ahụ Tanzania, agwara m maka ya. M sị ka m fụ otu ihe nwa ga-esi wee mee na onye asa ka si otoro gbagbuo ya ọ sị let me see. A na-ekwu ọ sị immediately. Ọ kwa nya ka m ji wee sị ka m tinye isi eba ka m fụ otu o si adụ. i bulu n'ototo ukwu bịa bịa ebe i bi igosi m ka anyị akụta gị isi ife mgbe ime ebe a ọ gụwa ụmụnna ndị ahụ e zipụtara a confirm go in fact ọ baghị ifụrụ first thing tomorrow morning mụnwa ndị na-echenji location first thing tomorrow morning mụnwa ndị na-echenji location si ebe a pụọ maka mme ihe nchime si ebe a pụọ abịatazikwa room ọzọ anwakwana anwa bata room ọzọ